bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta den t'a yɛrɛ lamɔ jamana t'a yɛrɛ jɔ wa jɔbaga fosi tɛ mali la malidenw kɔ n balimaw aw bɛɛ lajɛlen bisimila faso ko dɔn kɛnɛ kan ni aw balimamuso fatumata an bɛ dugawu kɛ ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jurumu yafa ala k'an mina kow nɔgɔya an ka vidiyo tɛmɛnenw na an y'a fɔ an bɛ ka kuma mali problème min bɛ yen nɔ ani faransi jɔyɔrɔ y'a la mun ye donc bi video in hukumu kɔnɔna la an bɛna kuma o kelenw kan mais an bɛna kuma fɛn min kan spécifiquement o ye répression ye répression de ye ni jamana fangatigi dɔ bɛ yen n'a b'a fɛ ka wuli ka taa bin jamana wɛrɛ kan par exemple o ye nin cadre in kɔnɔna dɔrɔn ye u bɛ i bɛ se ka sigi sen jumɛnw de ta k'olu bila sen kan walasa i bɛ se ka ni jamanaden ninnu koron ni ka tila ka u don i sagona da fɛ u kana se ka muruti i bolo o ye définition ye faamuyali la ne yɛrɛ ye min di répression ma Mali ko cadre kɔnɔna la donc pour que an ka se ka kuma répression kan bi n b'a fɛ ka eh, Britannique ka général dɔ ta ale de tɔgɔ ko général Kitson dans les années 1900 ale de tun bɛ bila ka taga Britannique fɛ Malaisie na ani Kenya par exemple ka taga komi olu kun y'u ka koloniw ye ni u ko k'u b'a fɛ ka muruti u kan ka eh, taabolo minnu ni kɛwale minnu ta k'olu sigi sen kan walasa ka se ka jamanadenw bali ka muruti ale ka baara de kun y'o ye donc en 1950 irlandɛw tun kan ka e, britishiw tun kan ka taga britannikiw tun bɛ tagali ka taga irlande coloniser mais an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ u ye résistance kɛ kosɛbɛ u wulila ka muruti k'a fɔ u t'a fɛ ka kɛ anglɛw ka jɔn ye u t'u ka koloni fɛ donc u ka taa ka bɔ yen donc u ye général kitson de wele tuguni ka na walasa a ka na ka n'i sen da irlandɛw kan ka k'u bali u ka se ka wuli ka jɔ kɛ donc a nalen a ye fɛn dɔw de bila sen kan minnu b'a to irlandɛw ka wulili min bɛ kɛ ka résistance kɛ contre la colonisation des britanniques en irlande pour que ka se k'o bali a ye fɛn damadɔ jɔsen tan ni fila tan ni fila a y'o ɲɔgɔnna de fɔ walasa eh, u ka se k'olu sigi sen kan n'u b'a fɛ u ka eh, colonisation ka sabati wa n'u b'a fɛ ka irlandɛw ka résistance bali i y'a faamuya donc nin fɔkun ye de k'a fɔ an k'a dɔn k'a fɔ diɲɛnatigɛ la kɛlɛ o kɛlɛ n'an b'a ye diɲɛ kɔnɔ san'a ka daminɛ fɔlɔ hakili la kɛlɛ o de nafa ka bon n'a bɛɛ ye donc général kitson ko ko san'i ka se ka jamanaden dɔ koron k'u don i sagona da fɛ k'u k'i ka jɔn ye ko f'i ka kɛlɛ dɔ de kɛlɛ dɔ bɛ yen nɔ f'i ka o kɛlɛw gagner k'o ye mun ye hakili ni dusukun kɛlɛ i bɛ fɛn de kɛ min b'a to i bɛ mɔgɔw hakili ni dusukun minɛ n'i sera ka hakili ni dusukun minɛ u bɛ ka banni min kɛ k'u t'u muɲu k'u sigi i ka fanga kɔrɔ o bɛ kari ka bɔ yen donc a ye jɔsen damadɔw de fɔ o jɔsen ninnu an bɛna daminɛ fɔlɔ la o jɔsen fɔlɔ o ye jumɛn ye ko gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen minisiriw fara armée mɔgɔw kan ko k'a bɛɛ lajɛlen k'u kalan kalan na kalan min ye manipulation psychologique des opinions ye aw bɛ se ka adamadenw hakilina layɛlɛma cogoya min na ka fɛn yira u la fɛn min b'a to u hakilina la an'u dusukun na i bɛ se k'a yɛlɛma k'a yira u la k'a fɔ n bɛ ka nin sira min kɛ nin sira in de ka ɲi misali la par exemple eh, n'i ye bubeyi ka gouvernement ta k'a lajɛ u tun bɛ mun kɛ mamudu diko bɔlen ka taga marche kɛ u bɛ bɔ k'a fɔ oui an bɛ ka marche minnu kɛ ko c'est des démarches hybrides u bɛ mɔgɔw dɔgɔya ka fɛngɛw kɛ mais kuma bɛɛ u bɛ kuma fɔ ka kuma ta k'a ɲa k'a ɲɛsin faransi de ma n b'a faamuya donc mali kɔnɔ bi anw ka jamana ɲɛmɔgɔw n'i y'u ta k'a lajɛ an bɛɛ dabali bɛ ban parce que an b'an yɛrɛ ɲininka ko ninnu bɛ faransi de fɛ wa ou bien ninnu bɛ mali ko de la malidenw de ni tɔɔrɔlen bɛ faransi bɛ ka bɔnɛ jigin an kan mais ninnu tɛ fosi fɔ donc o ye k'a yira de k'a fɔ an ka cadre ninnu u fɔrmera de walasa ka se ka adamadenw ka an hakili yɛlɛma ka taga sira fɛ sira min b'a to an b'a fɔ k'a fɔ ko faransi bɛ ka binni min k'an kan k'o ka ɲi nin ye général kitson ka kuma fɔlɔ ye former tous les cadres les ministres et militaires à la manipulation psychologique des opinions o y'a fɔlɔ ye a jɔsen filanan

n'a y'olu bila ka baara dɔw kɛ a bɛ tila k'a fɔ a nin baara in ye irlandɛw de ka baara ye donc n'o kɛra mɔgɔ minnu bɛ ka wuli k'u bɛ résistance kɛ i b'o olu i b'olu bali i b'u tɔgɔ tiɲɛ i bɛ danaya ni danbe b'u kan ka d'a kan a bɛ fɔ a aw yɛrɛ bɛ ka wuli ka fagali kɛ aw bɛ ka wuli ka terorisiyaw kɛ aw bɛ ka wuli ka jatigɛwalew kɛ aw bɛ tila ka n'a fɔ tuguni k'aw b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ walasa britanikiw ka ta ka bɔ an kunna k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ye jatigɛwale kɛbagaw ye olu ka jɔsen filanan ye ni général kitson y'o fɔ jɔsen sabanan ye mun ye ko former des forces spéciales pour réaliser des attentats et dire que c'est l'ennemi pour le discréditer jɔsen sabanan ye mun ye ni général kitson y'o fɔ k'aw ka mɔgɔw dege mɔgɔw former mɔgɔ minnu n'olu ka baara ye spécial i n'a fɔ commando spécial bɛ mali la cogoya min na ko k'olu ɲɔgɔnnaw former olu bɛ taga jatigɛwalew kɛ n'an b'a fɔ olu ma ko attentat terroriste olu bɛ to k'o kɛ n'o kɛra a b'o ta k'o da aw juguw la i n'a fɔ nin cas la a bɛ fɔ ko britannique ka armée bɛ mɔgɔ dɔw sara kɛrɛfɛ minnu formelen d'u bolo spécialement jatigɛwale ni terrorismeya kɛli kama donc n'u taara o kɛ u b'a fɔ a aw ɲɛ t'a la aw minnu bɛ k'a fɔ ko aw t'a fɛ anw ka na ka na aw mara aw yɛrɛ ka mɔgɔw de bɛ ka nin jatigɛwale in ta k'a kɛ i n'a fɔ mali kɔnɔna la ogosago kɛra an bɛɛ b'a dɔn maliyɛn den bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko depuis mali kɛra mali ye maliyɛnw ma deli ka wuli ka taa ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn jeni ka ɲɔgɔn kɔnɔ fara ka ɲɔgɔn nugu nugu labɔ ka muso kɔnɔma kɔnɔ fara k'a den bɔ a kɔnɔ ko maliyɛnw m'o kɛ mais o kɛra k'a fɔ ko maliyɛn dɔw wulila ko ka maliyɛn dɔw faga ko walasa an ka se k'olu silatunu donc o an ka nin troisième point nin bɛ o yɔrɔ de kɔnɔna la ka mɔgɔw bila mɔgɔw ka taa jatigɛwale kɛ a bɛ tila k'o ta k'o da jamanadenw yɛrɛ la donc britanniquew tun bɛ ka nin de fana kɛ irlandaisw la walasa k'u bali u ka résistance kɛ aw bɛ mɔgɔw sara minnu bɛ taa jatigɛwale kɛ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka wuli aw contre la k'olu de y'olu ye n'o kɛra jamanadenw bɛ tigɛ u la u b'a fɔ k'a fɔ a aw bɛ ka nin laɲini nin kɛ ka sɔrɔ nin y'aw ka baarakɛta ye o ye jɔsen sabanan ye an bɛ taale hali bi balimaw

diinɛko kɛlɛ wuli kɛrɛfɛ siya woloma kɛlɛ ne y'o fara a kan parce que diinɛko kɛlɛ u bɛ se k'o kɛ walima u bɛ se ka siya woloma kɛlɛ fana kɛ bon mali contexte kɔnɔna la diinɛko kɛlɛ ni siya woloma kɛlɛ o fila bɛɛ bɛ ka ye anw fɛ yen donc ni mɔgɔ ninnu ka baara fana tun kɛra mun ye walasa an ka se ka ni mɔgɔ minnu bɛ ka wuli k'u t'a fɛ ka to an ka mara kɔnɔ u b'a fɛ k'an bali an ka n'u coloniser an bɛ walasa k'u hakili ta ka bɔ anw ka colonisation baara nin kan anw bɛ eh, eh, guerre n'o ye diinɛko kɛlɛ ye an bɛ diinɛko kɛlɛ lawuli kɛrɛfɛ walima an bɛ siya woloma kɛlɛ lawuli kɛrɛfɛ donc u hakili bɛ bɔ se anw ka colonisation kɔ k'u hakili to siya woloma kɛlɛ walima diinɛko kɛlɛ la n'o kɛra an bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko ninnu ko mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ ka na ka na bin an kan k'an hakili to siya woloma walima e, e, e, diinɛko kɛlɛ la ka sɔrɔ an jugu kun fɔlɔ ani jugu kun kelen ye min ye o ye minnu b'a fɛ ka na ka na an coloniser nin ye général kitson ka point naaninan ye an bɛ ka taa hali bi a point duurunan o ye ko fabriquer des faux documents black propaganda attribués à l'ennemi donc aw bɛ document kolonw bila aw bɛ sɛbɛnfuraw bɔ sɛbɛnfura minnu ni kumakan minnu b'o kɔnɔ n'olu ye kumakan kolonw ye tiɲɛ tɛ kumakan minnu na kumakan minnu bɛ taga mɔgɔ minnu b'a fɛ k'a ɲini k'a fɔ ko an t'a fɛ aw ka na an mara kumakan minnu bɛ taga olu contre la n'o kɛra diɲɛ ani e, jamanaden tɔw bɛ da jugu minnu b'a fɛ ka na ka na coloniser u bɛ da o la ka tigɛ u yɛrɛ ka jamanadenw na donc an bɛ to k'a ye kuma caman mali kɔnɔ i bɛ to ka document dɔw ye n'o ye sɛbɛnfuraw ye kunnafoni dɔw bɛ kɛ sɛbɛnfura ninnu kɔnɔ la ni mɔgɔ min bɛ mali dɔn kosɛbɛ ani n'i ye mali kow kalama n'i ye nin kunnafoni ninnu kalan nin sɛbɛnfura ninnu kɔnɔna la i yɛrɛ b'a dɔn cɔ k'a fɔ ko nkalon dan don i b'a dɔn k'a fɔ ko nin fɔkun de ye ka tasuma don maliko la ka tasuma don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka se ka ɲinɛ jugu ka baara kɔ an bɛ continuer halisa an bɛna se sigiyɔrɔma wɔɔrɔnan na sigiyɔrɔma wɔɔrɔnan ye o ye ko infiltrer avec des agents ou recruter parmi les traîtres dans les organisations de l'ennemi pour provoquer des sécessions o ye ko k'a fɔ aw bɛ mɔgɔw bila mɔgɔ minnu c'est comme an k'a kɛ sisan nɔ mali kɔnɔna la gɛlɛya min bɛ yen nɔ bi an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko malidenw fara faralen don an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ malidenw tɛ faransi fana fɛ donc sisan nɔ a ka jɔsen wɔɔrɔnan na docteur eh, general kitson ye mun fɔ k'i bɛ mɔgɔ bila mɔgɔ min k'i bɛ kɛ espion ye soit i bɛ mɔgɔ dɔ bɔ fan dɔ fɛ k'o sara o ka na don jamanadenw cɛla supposons que an k'a fɔ mali kɔnɔna la bi fɛngɛ groupe politique dɔ bɛ yen nɔ an k'a kɛ yɛrɛwolotɔn par exemple olu wulilen don k'u jɔ k'u t'a fɛ faransi ka to an fɛ yen nɔ donc aw bɛ mun kɛ sisan nɔ walasa ka nin jama ninnu fara fara aw bɛ mɔgɔ dɔ sara kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ na ka na nin mɔgɔ ninnu espionner walima gurupu yɛrɛ kɔnɔ la n'o ye yɛrɛwolotɔn kɔnɔna ye misali dɔrɔn don n m'a fɔ k'u ye nin kɛ nin ye misali ye walasa an ka se k'a faamuya a b'o o kɔnɔna lajɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a la mɔgɔ minnu ye janfanciw ye mɔgɔw b'a la mɔgɔ minnu bɛ sɔn ka wari minɛ walima ka fɛn wɛrɛw kɛ ka gurupu mɔgɔ tɔw janfa a b'olu sara u bɛ kɛ gurupu kɔnɔna la nka u bɛ ka kibaruya ni gurupu kunnafoniw di jugu ma kɛrɛfɛ walasa u ka se ka fara donc n'o olu bɛ to ka kibaruyaw ni fɛngɛw di ni bɔ nana ko kalama gurupu bɛ ci n'a cira ee, juguw bɛ ka mɔgɔ minnu sara kɛrɛfɛ n'olu bɛ e, e, yɛrɛwolotɔn kɔnɔna la olu n'u ta fan yɛrɛwolotɔn mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka kɛlɛ kɛ olu b'u ta fan n'o kɛra mun kɛra sisan nɔ jamanadenw carinna au lieu k'aw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kunkelenna kelen ye ka kɛlɛ kɛ mali contre la dɔw bɛ wari minɛ dɔw ye janfanci ye aw cɛla olu bɛ fara ka bɔ aw la olu ni aw jugu bɛ kɛlɛ kɛ aw bɛ fara ka taga aw ta fan aw fana bɛ ka kɛlɛ kɛ mais a bɛɛ la mun bɛna kɛ a b'aw fanga dɔgɔya donc o ye jɔsen fɔlɔ o ye jɔsen eh, wɔɔrɔnan ye jɔsen wolonfilanan o ye ko militariser l'information censurer totalement les points de vue adverses jɔsen wolonfilanan o ye ko ka kunnafoni k'a minɛ i b'a fɔ ko sɔrɔsidenya bɛ minɛ cogoya min na o kɔrɔ de ye mɔgɔ man ka kuma bɔ i da kɔnɔ ko kunnafoni o kunnafoni a kan ka jate minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ sɛnsɛnnenya la kunnafoni o kunnafoni n'o de bɛ fɔ n'o bɛ taga angilɛw juguya la o kunnafoni kana tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ kunnafoni o kunnafoni n'o de ye angilɛw kanu na o kunnafoni dɔrɔn de bɛ tɛmɛ wa kunnafoni o kunnafoni n'o de bɛ eh, irlandɛw par exemple olu ka k'a kɔnɔ la n'o o de bɛ olu ka hakilina yira o kunnafoni kana tɛmɛ habada donc n'an ko k'an b'o appliquer mali kɔnɔna la n'i ye ortm lajɛ bi n balimaw i tɛ kunnafoni kelen y'a kɔnɔ ko min bɛ se ka maliden nafa ko min b'a to i hakili bɛ dayɛlɛ ko min b'a to i b'a dɔn k'a fɔ ko faransi bɛ ka min kɛ k'o man ɲi mali kɔnɔ ko min b'a to i b'a dɔn k'a fɔ k'an ka jamana marabagaw ko fiɲɛ b'u la mali maracogo la u tɛ ka malidenw sago kɛ i t'o kunnafoni ye abada i tɛ kunnafoni si ye degun min bɛ mali kɔnɔ min b'o yira wa kunnafoni o kunnafoni k'o de bɛ taga faransi contre la i t'o bɔtɔ ye mali telewisiyɔn na surtout ortm donc kunnafoni o kunnafoni fana n'o bɛ gouvernement ka eh, eh, marako juguya fɔ tɔɲɔ min bɛ malidenw kan n'o b'o fɔ tɔɲɔ min bɛ ka kɛ an ka sɔrɔsiw kan n'o b'o fɔ eh, marako juguya min bɛ mali kɔnɔ n'o b'o fɔ faransɛw bɛ ka arme minnu di rebɛliw ma olu ka wuli ka malidenw faga ani malidenw bɛ ka fagali min kɛ don o don ni faransi b'a kalama n'u bɛ ka kidali ta k'a di rebɛliw ma u bɛ patrouille kɛ n'u ye cogo min na n'o b'o fɔ i tɛ nin kunnafoni nin mɛn yɔrɔ caman na an ka videokɛlaw bɛ minɛ ko parce que k'u ye nin kunnafoni sugu ninnu fɔ an ye eh, eh, fɛngɛ ta ye comment dirais-je eh, abc u bɔra ka a latunu tilegan bere de fɛ san'o cɛ birama ture fagara nin bɛɛ kɛra mun na k'u bɛ ka kunnafoni dɔ de fɔ kunnafoni min tɛ ka taa gouvernement kanuya la walima mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ minɛ kɛrɛfɛla la ras bath k'o minɛna wagati la a kɛkun ye mun ye u bɛ ka kunnafoni minnu fɔ a tɛ taa jamana kanu na u bɛ ka kunnafoni mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ minnu bɛ minɛ ka da kan u bɛ kunnafoni min fɔ la an ka kunnafonidila dɔ bɛ yen n'o ko kɔmandan mete u y'ale fana minɛ ninnu bɛ ka kunnafoni fɔ minnu tɛ taa gouvernement kanu na minnu tɛ taa faransi kanu na donc mɔgɔ o mɔgɔ n'e bɛ kunnafoniya de di min tɛ bɛn faransi ma min tɛ bɛn gouvernement ma problème bɛ lase e ma donc o de ye sens militariser l'information ye walasa fɛn o fɛn n'o bɛ fɔ k'o bɛ taa faransi contre la ou bien k'o bɛ taa gouvernement contre la o ka dabila u tɔgɔ duman dɔrɔn de ka fɔ walasa jamanadenw k'a fɔ a ja faransi n'an ka marabagaw de ka ɲi mais gouvernement ma ɲi donc general kitson ka tiɲɛ jɔsen wolonfilanan de ye nin ye britannique ka kɛlɛ la pour coloniser l'irlande an bɛ taga ɲɛfɛ hali bi n balimaw

donc ko information kunnafoni o kunnafoni n'o de bɛ bɔ k'o cari ko diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'o mɛn a k'o kunnafoni ninnu filtrer c'est comme ogosagu ni fɛn minnu kɛra mali la sisan par exemple anw maliyɛnw an y'a fɔ k'a fɔ faransew de bɛ ka marifa ta k'a di dɔw ma u ka kɛlɛ wuli mali kɔnɔ walasa faranse ka se k'a ka base militaire garder u ka se ka continuer k'an ka jamana suɲɛ k'an ka jamanadenw faga an ka se ka to u ka colonisation kɔnɔna la donc information fɛn fɛn minnu bɛ yen nɔ ko an b'o o information ninnu n'olu bɛ ka bɔ a b'a jija o information kana bɔ min b'a jira k'a fɔ ko anw de nɔ ye nin ko ninnu ye pour que diɲɛ mɔgɔ la communauté internationale n'o ye afiriki kɔnɔna la ani afiriki kɔkan farafinna ani nansarala kunnafoni minnu bɛ cari yen nɔ olu kunnafoni ninnu na kunnafoni fosi kana bɔ min b'a yira k'a fɔ ko faransi de bɛ ka e, e, rebɛliw armer mali kɔnɔ ko faransi de bɛ ka mɛrisenɛriw sara u ka taa mɔgɔw faga ni ka tila k'u da maliyɛnw kun walasa u ka se ka to mali la o kunnafoni fosi kana fɔ mais kunnafoniw de bɛ yira kunnafoni minnu b'a yira k'a fɔ ko nin banbaganciya wale ni nin jatigɛwale minnu bɛ ka kɛ mali kɔnɔna la ko malidenw yɛrɛ de nɔ don faransi ka fosi t'a la malidenw de bɛ ka ɲɔgɔn janfa malidenw de bɛ ka ɲɔgɔn faga faransi ta ye de ka na k'u dɛmɛ walasa u ka se ka lakana sabati u yɛrɛ fɛ yen mais nin min bɛ ka kɛ faransi tɛ k'a kɛ o ye jɔsen kɔnɔ seeginnan ye donc jɔsen kɔnɔntɔnnan o ye ko former fournir des documents photographiques pour influencer l'opinion o ye ko ka jaw yira ja minnu n'o bɛ jama hakilina layɛlɛma n'o y'a sɔrɔ aw hakilina kun kan ka taga e, e, faransi contre la walima faransi pour la aw bɛ jaw yira ja minnu b'a to mɔgɔw hakilina bɛ yɛlɛma c'est comme n'i ye ogosagu ta k'a lajɛ u bɛ ogosagu ja kolon minnu bɔ a sababuya kɛra mun ye fulaw bɛ diɲɛ fan o fan bɛɛ wulila ka marcher mali contre la mɔgɔ si ma hali a ɲini k'a faamuya fɛn min b'a kɔfɛ ani mun bɛ ka kɛ mali kɔnɔ en réalité union européenne mɔgɔw u ka depitew ni fɛnw bɔra ka kuma sisan kɔni il faut que an ka an ɲɛ jɔ mali la kosɛbɛ ka d'a kan fɛn bɛ ka kɛ mali kɔnɔ min ye kamanaganko ye n'an ma wulikajɔ kɛ nin na a bɛna kɛ problème ye donc u ye fɛn fitinin dɔ dɔrɔn de ta n'o ye fɛn fitinin tɛ disons mais u ye yɔrɔ dɔw de ta n'o ye ogosagu kɛlɛ nin dɔrɔn ye k'o yira parce que u b'a dɔn k'a fɔ Europe yen nɔ olu ka jamanadenw n'i y'a fɔ ko jamana min ye minorité ye ou bien n'i y'a fɔ ko musow ni denw fagara i bɛ se k'u dusukun n'u hakilina sɔrɔ u b'i supporter i ka kɛlɛ la donc u b'a fɔ a ja faransi kan ka to mali la ka kɛ ni maliyɛnw bɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn na mais maliyɛn minnu bɛ faga diɲɛ don o don mini bɛ minnu faga terrorisiw bɛ taa bin minnu kan u ka so mɔgɔ minnu bɛ enlever an ka perefew n'an ka militaire minnu minɛna k'u faga terroriste fɛ faransi bɛ ka an ka information ta k'a di MNLA mɔgɔ ma walasa n'an ka sɔrɔsiw bɛ patrouille kɛ u k'u taa yɔrɔ n'u na yɔrɔ dɔn faransi bɛ ka kisɛ cili min k'an ka sɔrɔsiw la ani ka mercenaires sara u ka na bin maliyɛnw kan i t'o kuma mɛn i t'o ja ye donc a bɛ jaw de yira dɔrɔn ja minnu b'a to ni mɔgɔw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan olu hakilina bɛ sɔn k'a fɔ ko maliyɛnw de bɛ ka juguya kɛ maliyɛnw na faransi nalen bɛ dɛmɛ de kama o ye jɔsen kɔnɔntɔnnan ye jɔsen tannan o ye ko utiliser des journalistes comme espions sur le terrain donc o kɔrɔ ye ko kunnafoni dibaga minnu n'olu bɛ yen nin bɛ se ka kɛ mali kunnafoni dibagaw ye a bɛ se ka kɛ kunnafoni dibagaw ye minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na n'o ye faransɛw yɛrɛ ka kunnafoni dibagaw ye donc k'a ka kunnafoni dibagaw aw k'olu kɛ espions ye kunnafoni dibagaw ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ na ka na kunnafoni ɲini ka se ka kunnafoni ladi e, e, e, e faransɛw ma anw ka cas kɔnɔna la walasa u ka se ka kunnafoniw sɔrɔ u bɛ se k'an kɛlɛ ni kunnafoni ye cogo min na donc kunnafoni dibagaw n'an b'a f'olu ma ko journaliste n'an b'u ye mali kɔnɔ minnu bɛ na reportage la france 24 rfi o n'a ɲɔgɔnnaw ani hali fɛngɛ faransɛw ka representant min b'an fɛ yen a cɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ tuma bɛɛ ale de bɛ information kurikara ninnu di donc a bɛ mɔgɔ minnu ye ko journaliste don maliyɛnw bɛ se ka k'a la komi faransɛw bɛ k'a la komi nationalité wɛrɛw bɛ k'a la minnu bɛ na journalisiya la anw fɛ yen ko k'olu mɔgɔw sara u ka espionnage kɛ ka se ka information di faransɛw ma o ye jɔsen kɔnɔntɔnnan ye

kɛnɛmala la a kɛ n'a fɔ k'a fɔ ko politiki mesaziw tɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la a kɛkun de ye walasa ka denmisɛnninw hakili yɛlɛma n'o y'a sɔrɔ dusu b'u kɔnɔ ka wuli ka kɛlɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ dusu b'u kɔnɔ k'a fɔ k'an tɛ faransi fɛ aw bɛ mizikiw lafɔ i n'a fɔ miziki minnu ye cɛ ko dɛ muso ko dɛ e, e, fɛngɛ bari la taga dɛ nin ni nin aw b'olu ɲɔgɔnnaw kɛ ou bien u ka u ka jamana ɲɛmɔgɔw dɔgɔya ou bien ka fɛn wɛrɛw kɛ mais fɛn o fɛn b'a to k'u hakili yɛrɛ bɛ to ko tiɲɛ yɛrɛ la n'o ye kolonisasiɔn min kun dalen b'u kan u kan'o ye politiki ko kuma u da ka b'o la mais miziki ka kɛ ka u hakili yɛlɛma ka taa sira wɛrɛ fɛ nin ye jɔsen tan ni kelennan ye n balimaw n b'a dɔn ni a y'a lajɛ aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnnaw ko nin bɛ se ka ye mali kɔnɔ jɔsen tan ni filanan ye mun ye ko mettre en place de faux mouvements spontanés qu'on présente comme neutre et indépendant mais qu'on financera pour affaiblir le soutien au camp adverse donc ko ka jɛkuluw sigi sen kan jɛkulu minnu n'olu b'a fɔ k'a fɔ u da tɛ mɔgɔ si ka ko la i n'a fɔ jɛkulu minnu b'a fɔ an tɛ faransi kɔnturu la an tɛ eh, eh, mali guvɛrɛnman kɔnturu la an nakun tɛ mɔgɔ ka ko ye an nakun ye mali ko ye an b'a fɛ ka baara kɛ mali kɔnɔ ko k'o jɛkulu ɲɔgɔnnaw sigi sen kan minnu b'a fɔ k'olu da tɛ nin ko ninnu si la nka aw bɛ kɔntiniye fana ka wari di jɛkulu ninnu ma kɛrɛfɛ dogodogo ni dogo la walasa olu ka se ka baaraw kɛ baara min b'a to aw bɛ jamanadenw lakari aw bɛ dannaya bɔ jamanadenw kan a ka fɔ k'a fɔ k'u jamanadenw tɛ se ko la u bɛ k'a fɔli min kɛ k'u t'a fɛ ka kolonize u ka dɛsɛ o la k'u tɛ se o la u bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ et puis e, e, e, fɛnkɛ minnu b'a fɛ k'aw kolonize u b'o utiliser k'u yɛrɛ lafasa ni ka continuer ka bin aw kan donc balimaw nin ye général kitson ka eh, répression a jɔsen tan ni fila o n'i b'a fɛ ka na jamana kɔnɔ ka bin jamanadenw kan k'u kolonize i bɛ se k'u mara cogoya min na nin ye o jɔsen tan ni fila ye général kitson ye min fɔ a ka livre dɔ kɔnɔna la belgique ka eh, journaliste dɔ bɛ ko michel collon ale ka spécialité ye nin fɛngɛ ninnu ye ale de ye nin baara ninnu fɔ ni mɔgɔ minnu bɛ michel collon lamɛn i bɛ information caman sɔrɔ a kɔnɔna la donc maliyɛnw ne bɔra ka nin jɔsen tan ni fila min fɔ nin bɛɛ kelen kelenna bɛ sɔrɔ mali kɔnɔna la mali kɔnɔ bi n'i wulila ka faransi kiritike walima ka gouvernement kiritike fo n'i y'i siyɔrɔ ɲini i b'i siyɔrɔ falen n'o tɛ ko b'i sɔrɔ mali kɔnɔ bi n'i wulila k'a fɔ k'i bɛ marche kɛ k'i tɛ faransi fɛ e de ye mali jugu ye mɔgɔ jumɛnw bɛ wuli k'i kɛlɛ nin ko in na mali gouvernement parce que kitson ka sariya fɔlɔ kɛra mun ye ko pour que n'a b'a fɛ ka jamana coloniser a ka ɲɛ sɔrɔ a bɛ gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de former manipulation psychologique la pour gagner les cœurs et les opinions donc mali gouvernement komi olu de ye faransi ka papɛtiw ye faransi b'u former nin ko nin de la kɛrɛnkɛrɛnnenya boubèye ka baara de tun ye nin ye sécurité d'état min bɛ mali kɔnɔ o ka baara de ye nin ye ka maliyɛnw ka kumakan lamɛn information minnu bɛ yen n'an b'a fɔ n'a tɛ taa eh, eh, faransi diyaɲɛ sira jimi sira fɛ n'a tɛ taa an ka gouvernement jimi sira fɛ u b'o tigi minɛ k'u datugu an ka sɔrɔsiw bɛ faga kuma tɛ fɔ gurupuw bɛ sigi mali kɔnɔ la n'an wulila k'a fɔ k'an bɛ fɛngɛ i bɛ taa sɔrɔ gurupu kɔnɔ la tuma bɛɛ mɔgɔ dɔ de bɛ sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɔ a faransi ka ye nin bɛ tan nin bɛ tan tɔ i bɛ taga sɔrɔ o y'a sɔrɔ faransi bɛ k'o tigi finanse kɛrɛfɛ walasa ka se ka farafarali don an ni ɲɔgɔn cɛ donc malidenw n'an y'a jateminɛ nin jɔsen tan ni fila ninnu ninnu b'a ɲɛfɔ n ye clairement ne ni aw ka faamuyali la k'a fɔ faransi donnen bɛ mali kɔnɔ u nakun tɛ teriya ye u nakun de ye ka segin ka an don jɔnya juru kɔnɔ wa general kitson ye nin jɔnya juru min eh, eh, ni fɛɛrɛ jugu minnu tigɛ irlandɛw kama dans les 1900 dans les années 1950 parce que irlandɛw tun t'a fɛ britishiw k'u coloniser donc u wulila ka jɔ n'a fɔ malidenw bɛ ka wuli ka grève ni fɛngɛ minnu kɛ bi k'u tɛ faransi fɛ o wulikajɔ kɛlen general kitson ye nin jɔsen jugu ninnu tan ni fila de bila sen kan ko n'u sera ka nin bila sen kan n'o kɛra u bɛ irilandenw ka u bɛ ka wulili min kɛ ka u ka nisɔngoya yira u b'o nisɔngoya nin u b'a sira kari ka b'u kɔrɔ u b'a sen kari ka b'u kɔrɔ k'a dusu b'u kɔnɔ ka d'a kan u ka jamanadenw yɛrɛ u b'olu bila ɲɔgɔn na ka tila ka diɲɛ ɲɛmɔgɔ diɲɛ mɔgɔw fana informer ni information ni documentation ye minnu b'a to mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ a tiɲɛ la nin jamana ɲɛmɔgɔ nin jamana irlande mɔgɔw de man ɲi mais britishiw bɛ ka nali min kɛ ka n'a fɔ k'u b'u coloniser olu de ka ɲi bi n'an ye faransi lajɛ mali kɔnɔ o de bɛ ka kɛ a bɛ fɔ ko faransi y'an teri ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a bɛ fɔ ko faransi nana ko ka na anw lakana mais faransi bɛ ka mɔgɔ bila ka anw faga don o don faransi bɛ ka dɛmɛ ka fara mɔgɔw kan mɔgɔ minnu b'a fɛ ka mali ci don o don mais o kuma tɛ fɔ a bɛ fɔ de ko n'anw wulila k'an jɔ k'anw tɛ fasoden ɲuman ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ maliden minnu wulila k'u bɛ taga marche kɛ contre la france ou bien k'u ka nisɔngoya yira jamana marako juguya la k'olu ye jamanaden kolonw ye olu fɔ kun ye mun ye walasa ni nin kuma fɔra i b'i yɛrɛ ɲɛ ah ne bɛ ka wuli k'a fɔ ko n bɛ n ka jamana bɔ bolo la mais ne ka kɛwale ne ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'o ye jamanaden kolon ye n'a kɛra i b'i miiri i bɛ commencer ka sigasiga i yɛrɛ la i kan ka baara min kɛ walima i ka man ka baara min kɛ a bɛ dɔw lasegin kɔ a tɛ dɔw lasegin kɔ mais a caman na a bɛ na ni farafarali ye donc nin de tun bɛ n bolo bi k'a fɔ aw ɲɛna balimaw an k'an hakili to a la k'a fɔ ni kɛlɛ b'an ka jamanaw kɔnɔna la kɛlɛ bɛɛ bɛ daminɛ ni hakili de ani dusukun n'u sera o la o bɛ sɔrɔ ka se anw yɛrɛ la an k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ ka na ni sira minnu ye ninnu tɛ ka na ka n'u kunfɛ u labɛnnen de bɛ ka na wa u bɛ ka na ni labɛn minnu ye a dɔw base de ye nin ye ni n bɔra k'o fɔ aw ɲɛna n'aw ma faamuyali sɔrɔ min na aw bɛ se ka message bila an ka section commentaire la aw bɛ se ka message ci an ma n'an hakilina minnu ye n'an hakilinaw ye mun ye an b'o falen falen n y'a fɔ cogo min na nin chaîne nin kɛkun ye de ne ni aw an ka se ka hakilina di ɲɔgɔn ma an ka se ka faamuyali kɛ ka éveil de conscience kɛ k'a yira k'a fɔ anw sigilen bɛ n'o y'a sɔrɔ anw bɛ ka nin ko in ta tulonkɛ de ye minnu bɛ ka na an kama u tɛ k'a ta tulonkɛ la u bɛ ka na u labɛnnen de bɛ ka na wa u labɛnnen don ni marifa kɛnɛkanta ani marifa dogolenw ye marifa dogolen minnu b'u bolo o ye ninnu de ye donc n tun b'o de fɔ k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma bi ka mɔgɔ minnu y'u inscrit an ka chaîne na n'olu bɛ commentaire kɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo malidenw an k'an hakili to an yɛrɛ la an k'a dɔn k'a fɔ ko farafarali o tɛ mali jɔ n'an bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan k'an ɲɛsin an jugu ma n'o ye jugu kun kelen o de bɛ mali jɔ siya woloma kɛlɛ min n'u bɛ ka wuli ka a jɔ anw fɛ yen nɔ nkalonfin diinɛko kɛlɛ min n'u b'a fɛ k'o wuli k'o jɔ anw fɛ yen nkalonfin nin bɛɛ kɛ kun ye de ko walasa an ka se ka ɲinɛ faransi ka kojugu kɔ an ka ɲɛsin an yɛrɛ ma n'o kɛra u bɛ fɛrɛ an ma donc an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili to an ka jamana la jamana wɛrɛ fosi t'an bolo ni mali tɛ wa n'an ye mali perdu o y'an bɛɛ taa yɔrɔ bannen donc o la an b'a fɔ aw ma ko salamu aleykum ala k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ta ma aw ni ce aw ni baraji